Sos agentes de s'iscuadra mòbile de Casteddu an arrestadu un'òmine de sessant'annos chin s'acusa de abusos sessuales contra unu pitzinneddu. Sas indàgines de sa politzia sun cumintzadas in pessu ritzivia s'apat una sinzalassione dae su Servìtziu chentebatòrdichi Emergèntzia Infàntzia pro violèntzias sessuales fatas dae unu tzitadinu casteddaju a su cale sos genitores lassaban sos fizos ca issos fin impinnados in su traballu. Sos agentes an abisadu sa Procura de sa Repùblica de Casteddu chi at dispostu deretu de compudare s'òmine acusadu de abusos a sos minores. S'atividade investigativa at permìtiu de aberguare chi lunis unu genitore che l'at jutu unu pitzinnu a s'apartamentu. Sos agentes apostados sun intervènnidos pagu prima chi s'òmine s'eret acurtziadu a su pitzinnu arrestàndelu. A pustis de sas formalidades de leze che l'an jutu a su càrcere de Uta a disponimentu de s'autoridade giuditziària, sas indàgines de s'iscuadra mòbile como an a sichire pro iscopèrrere si bi sunu àteros pitzinnos vìtimas de s'òmine. Sos centros antiviolèntzia e sas domos de acoglièntzia sunt presìdios de importu mannu pro azudare sas fèminas e sos fizos vìtimas de violèntzia, ma sunt importantes peri pro informare sos tzitadinos e pro fravicare retes de assistèntzia. In Sardigna, sos centros antiviolèntzia sunt oto, mentres sas istruturas de acoglièntzia a indiritzu segretu sunt chimbe. Custos presìdios òperan in su territòriu e tra pagu ant a pòdere àere azudos econòmicos novos. Sa Giunta regionale sarda, a secus de sa proposta de s'assessore regionale a sa Sanidade e a sas Polìticas Sociales Mario Nieddu, at aprovadu sa programmatzione de sos contributos pro s'organizatzione e su funtzionamentu de sos centros antiviolèntzia e de sas domos de acoglièntzia de sa Sardigna. Unu milione de euro duncas at a arribare dae sa Regione, batos e chimbichentos baranta chimbe miza euros dae su fundu natzionale chi pertocat sas polìticas supra sos diritos e sas oportunidades parìviles. In Itàlia, nat s'assessore Nieddu, cada die prus de chentu fèminas andant a sos centros antiviolèntzia e belle de tres una dae sechi a setant'annos at subiu una carchi forma de abusu fìsicu o sessuale. Su prus de sas bortas sas violèntzias càpitan in àmbitu familiare e pro cussu est difìtzile a las dinuntziare. Comente Regione amus su dovere istitutzionale e morale de azudare e sustènnere totu sas fèminas chi s'acatan in custa conditzione. Su milione de euro regionale at a andare a sos istitutos istòricos, nàschidos chin sa leze regionale de su duamiza e sete, setichentamiza a sas domos de acoglièntzia e trechentamiza a sos centros antiviolèntzia. Dare un'azudu cuncretu a s'assòtziu de Nùgoro L'Isola che non c'è, chi traballat chin sos pitzinnos ispeciales, permitìndeli de crèschere sas atividades sociales chi de commissùs an a pòdere èssere azudadas chin istrumentos tecnològicos donados dae s'assòtziu de Nùgoro Robi nel Cuore, Assòtziu naschiu pro ammentare a Roberto Dore, su jocadore de fùbalu mortu duos annos faghe prima 'e su tempus. Sa cerimònia pro cunsignare sos istrumentos informàticos l'ana fata lunis in s'Exme de Nùgoro. Presentes Giacomo Dore, babbu de Roberto e presidente de s'assòtziu, sos dirigentes e sos pitzinnos de l'Isola che c'è chin sa presidente, Marica Scalas. S'assòtziu Robi nel Cuore pro dare una manu de azudu a sas atividades sociales de l'Isola che non c'è, At impreadu sos fundos cullios in Capidanni in ocasione de su 'e duos Memorial de fùbalu giovanile, promòviu paris chin sa Sotziedade Puri e Forti dedicadu a Roberto e fatu in sos campos de càlcio de sa Solidae. Bintisete milliones de euro in sos ùrtimos doichi meses, chin una crèschida de belle su chimbanta pro chentu rispetu a sos datos de su duamize deghe oto e de prus de su dòpiu rispetu a su duamize deghe sete. Custos sos nùmeros chi pertocan sa bèndida de sos produtos manifaturieros de sa Sardigna in Cina. Sete de custos bintisete milliones de euro benini dae sas impresas minores. Sos datos los at bocados a pizu s'Osservatóriu pro sas impresas minoras de Confartigianao Impresas Sardigna, chi at analizadu s'esportatzione de produtos in Cina dae sa midade de su duamiza e decheoto a sa midade de su duamiza e dechenobe. In sa chirca no intrana sos datos chi pertocana sas impresas de rafinatzione de su petròliu, chi ana bidu una crèschida de sas bèndidas dae doichi miliones de su duamiza e dechesete a sos dechenobe de s'annu passadu, Sos produtos prus esportados in Cina sun sos fatos de linna e de forticu, sighin cussos in paza e de iscraresia, cussos de metallu, sos alimentares, sos allestimentos de mezos de trasportu. Sa provìncia de Nùgoro, però, a dispetu de s'andamentu profetosu de s'indùstria manifaturiera in Cina, Est una de sas ùrtimas de sos bintisete milliones de euro in totu, petzi battoschentos e nobe miza euro arribban dae su 'e Nùgoro. E custos nùmeros depen pònnere a meledare, ca b'at galu meda de fàghere pro fagher connòschere a su mercadu èsteru sas cosas bellas e bonas de su territòriu nostru. Eris in Nùgoro, in sa parròchia Beata Maria Gabriella, est naschida sa prima comunidade Laudato Si fundada in Sardigna e est in intro de sa coperativa Ut Unum Sint chi de meda traballat chin su mundu de sa detentzione, fachende addòbios e atividades ligadas a un'impinnu de zustìssia chi dat una manu de azudu paris a familiares, vìtimas e comunidades. Como ut unum sint at detzisu de fàghere unu passu in antis e pònnere paris custa zustìssia de azudu chin sa cura e sa responsabilidade pro s'ambiente. Sas comunidades Laudato Si sun ispiradas a sos inditos de s'encìclica de Papa Frantziscu Supra sa cura de sa domo comune e cumpartin printzìpios e balores chi si resumen in sete artìculos, libertade, uguagliàntzia, democraticidade, cooperatzione, onestade, responsabilidade e impinnu a gratis. Volontariau. Prima de cumintzare su convegnu in prata de crèsia Don Borrotzu, pàrracu de sa biada Santa Maria Gabriella e presidente de Ut Unum Sint, chin bator ospites de sa comunidade ant prantadu duos zastros. A sa presentatzione de Laudato Si ant partecipadu professor Francesco Nuvoli de sa Facultade de Iscièntzias Forestales e Ambientales de s'Universidade de Tàtari, Alessandro Serra, diretore de sa Coldiretti provinciale de Nùgori Ozastra e Salvatore Urru, presidente provinciale de sas Acli. Don Borrozzu at sutalineadu chi sas comunidades cumpartint unu còdiche èticu-estèticu